asọkwa asọkwa oketele oketele enugu ibe anyị rụrụ abụrụ ka ọ dị onye anyị na ya na-erikọ na-arụkọ onye anyị na ya na-akpọ udo ka enugwu bụ ezigbo mma onye anyị na-abụ a bịa na mitin anyị na-ene ya anya ihe ọ ya ekwu na nke anyị onwe nke anyị ekwuru ba mma ọ gbaziela anyị

Oketelu Oketelu Enugwu Ukwu na Ụmụnri Ah, odogwu ana bọsị bọsị ọ gbara dọrọ kwa ekwuru ịnọ na ringside ijele ijele anyị nwere aṅụrị n'ọnwụ gị maka na i so ụzọ ị nalụ n'ụzọ ndị nsọ si ana ọ bụrọ mmadụ ncha ka chineke na-enye ohere onye ele onye o nwee ike na ụzọ nke i si na ejere ọfụma ọ ga-adịrị gị mma Ee, ilu ọnụ ya ị na-akpazi maka na a ma na onye lulu ebe a na-ekwu maka ya onye nalulu ọfụma ebe anyị na-atụ anya na ị ga-analu na anya gị ga-adị na-eru n'ife anyị na-eme

ị bịakwa ije nwe ụna ka na anata na ife anyị na-ayọ ọrụ bụ ụmụ ndị nna anyị ha i je kenelụ anyị ha erike ma ndị anyị lotecha ma ndị anyị lotere ọbọma ndụ i je kenelụ anyị ya ichie abana nna anyị i je kene ya aka ji akụ i je kene ya ọkpata ozu ọra kene ya i je kene ya ọkụtara ukwe anyị erike ọrụ ije ọma jee nke ọma oketalụ oketalụ enugwu nwa nwoke na-ekene ya nwa nwoke na-ekene jee nke ọma ị kwado akwado anyị dị happy otu i si wee jee Ee, kenelụ anyị ndị jebego nke ma anyị nwa ga-agba late n'ime anyị ga-agba ezigbo late
anọ m na ring side gị i lue n'enu igwe cheta m kpọta m ka m nọkwa na ring side gị ekele gị oketele enugwu oketele enugwu nna m nọdụkwanụ mma Ah, ya dịba ee ihe m na-achọ ịgwa anyị bụ na anyị na-ebe akwa mana anyị ma ebe ị nọ anyị ma na ebe ị nọ na ị nọ ọfụma maka na i bili ezigbo ndụ n'ụwa a wee na-asị gị biko na chineke anabata mkpụrụ obi na ndokwa wee na-ekwukwa

okenye ọdụ ụtọ ọ gị gosiri anyị na nka abụrọ ọnwụ ọ gị na-achịkọnata anyị gị na-adụ anyị ọdụ ụzọ inu naabọ ị tụlụ m esi na nke izizi ọbịa na-asọ nkata nye efu n'elu were eti n'akpa ị tụkwa ọzọ sị na anyị akalụ mpụta ede wee kwuchie ibe na-esi isi wee tụtụrụ ụdala lacha oketele enugwu oketele enugwu jee nke ọma isi ọzọ enugwu ukwu na ụmụnri ekene gị oketele
oke oketele oketele anyị nwere obi aṅụrị ị nọ 94 years nọ na anụ a na-eme mme kịta anyị chejidere ọnọdụ ebe ahụ ị na-ebi na-ekpere anyị ekpere ụjọ adịrọ azụ isoro afọ afam nọ ya abụchi nọ ya nneka nọ ya ọ ya na-atụ egwu n'aha gị jee nke ọma a na-ayọ chineke na o nyekwa anyị onye ọrụ dịka anyị anyị baa ọjọọ
oketele enugwu oketele enugwu ee jee nke ọma o. Ee, obi dị m nnọọ ụfụ maka na mgbe igwe nabatara m na kabinet ị nara asọ ndị okenye ị nara asọ ndị ụmụazị ka ị si akpasọ m agwa ka mụ ka mụ your your mate ee mana nsogbu adịrọ anyị ara eje n'iru be chukwu jee ọgụ jee nke ọma oketele enugwu Oketele Enugwu. oketele enugwu oketele enugwu nwoke dị mma na-eme mma oyibo na onwe ya ka ị wụ ee enwere m obi aṅụrị na m kwụ ebe a taata wee sị ka m sị gị jee nke ọma chineke ya anabata mkpụrụ obi gị na ndokwa jee nke ọma Thank
you.